An balima Africom TV lajɛbagaw aw ni waati an ka foli b'aw ye aw sigiyɔrɔ la aw baara yɔrɔ la a mana kɛ fan fɛ Africom TV ka nin émission n'o ye bamanankan ye cogo di an bɛ se k'an ka kan ta k'a don ba la n'o ye bamanankan ye cogo di an bɛ se k'an ka baro k'a la k'an ka kalan k'a la ka se ka bilasirali k'a la cogo di an ka du kɔnɔ an ka baara yɔrɔ la fan o fan bamanankan ye o de kama an bɛ yan bi aw kama an bɛ yan ka se ka a jira aw la cogo di halisa an bɛ se ka segin ka na an ka kan ma n'o ye bamanankan ye an bɛna misaliya caman caman caman jira aw la halisa an ka kanw in kan an bɛ boli ka foli bila an ka sponsors la an bɛ segin ka na aw ma sisan nɔ

an lajɛbagaw ni an lamɛnbagaw caman y'an ka info tɛmɛnen de ye n'o ye an ka émission tɛmɛnen ye an ye min kɛ a laban na an kumana ORTM ka journal 20 heures bamanankan ko kan u ye commentaires kɛ u ye laadi u ye kuma caman kɛ ko an ka lajɛ an ka kuma a kan an k'an banba a kan halisa ka d'a kan a bɛ bɛɛ de interesser a bɛ jamana bɛɛ de interesser n'i y'a ye mɔgɔw ka kuma cayara a la a ka di mɔgɔw ye de bon an yɛrɛ fana ye jateminɛw caman kɛ o ORTM kelen in ka ko kan journal ko yɛrɛ kɔfɛ an ye jateminɛ caman kɛ ORTM ka émission ko kan, a ka émission minnu bɛ yen minnu bɛ kɛ bamanankan na n'u bɛ jamanakɔnɔdenw bɛɛ interesser ORTM ye o émission caman pousser ka segin kɔfɛ misaliya la Top Etoile musow ka émission in an bɛɛ b'a lajɛ mais an b'a kɛ musow ta ye ka d'a kan olu de ka ca a kɛnɛ kan kosɛbɛ Top Etoile tun bɛ bɔ an ka telew la yan nɔ 21 heures ka taa se 22 heures ma n'a mɛɛna don min n'a ma daminɛ joona o ye 22 heures ye Ri kelen kɛ kelen min di bi saba bɛ ban mɛ bi an y'a ta la u ye to tɔ tɛ se ka segin ka taa fo s yɛrɛ la u bɛ taa bɛ da s a ko ye mɔgɔ minnu yɛrɛ ko ye a b'a sɔrɔ olu yɛrɛ caman du ɲɛna bilen dɔnku an ka fɛɛrɛ kɛ an ka se k'a ɲɛfɔ ye cogo la ma se ka segin ka a cogoya kɔrɔ la o ye kelen emi dɔ fana bɛ teri ni an b'a ma ko muru sumaworo ni min da dɔrɔn an b' ko muru sumaworo da émission ye Terroir ye an ka laada la fɛn an ka fɛn kɔrɔ an ka dɔn an an ka dugutigi sigiw n'a ɲɔgɔnnaw olu ka émission o sigi la o fana tun bɛ daminɛ an fɛ yan nɔ ORTM na 21 heures ka taa 22 heures la o waati ninnu kɔnɔna na mais an y'a lajɛ sisan o yɛrɛ fana o bɛ ta ka taga fo kɔfɛ fo zéro heure waati ninnu na mɔgɔ minnu b'a lajɛ o lajɛbaga yɛrɛ fanba ye mɔgɔkɔrɔbaw ye an ka jamana sijɛw o lajɛbaga fanba ye olu ye o b'a sɔrɔ olu caman t'u ɲɛna bilen émission in ye a waati yɛlɛmana, hali n'a y'a sɔrɔ k'u bɛ tila ka rediffusion kɛ ka tila ka segin a kan k'a bɔ k'a jira mɔgɔw la tilegan fɛ mais min ka d'an ye a bɛ bɔ waati min na an ka se k'a sɔrɔ o tuma a waati la k'a lajɛ o de ka d'an ye n'u sera k'an ka nin kuma ninnu lamɛn ka segin ka na waati fɔlenw na a bɛ diya an ye kosɛbɛ n'i y'a ye télé privée cayara fo a tilala ka na yɛlɛ ORTM yɛrɛ kan télé privée ninnu dɔw bɛ yen u ka programme a bɛ ɲini ka na ɲɛ ni ORTM ta ye ORTM diyagoyalen don sisan ka émission kɔrɔw de sigi bamanankan na mɔgɔ bɛ min mɛn yalasa an ka se ka mɔgɔ ka se ka segin ka na ORTM lajɛli ma cogo min na nin waati in an yɛrɛ b'a dɔn émission kura caman dayɛlɛla ORTM na min bɛ se ka mɔgɔ la sensibiliser ka na alisa téléspectateurs sama ka na ORTM lajɛli la ka d'a kan télé privée caman cayara fan fɛ u ka programme ka ɲi u b'a kɛ an ka todunkan na Donc an bɛ min fɔ ORTM mɔgɔw ye u ka nin ladilikan ninnu lamɛn u ka se ka baara kɛ ni a ye cogo min na an ka kanko in bamanankan in ani émission minnu bɛ yen n'u bɛ an ka bamanankan concerner u ka se k'olu kɛ waati la mɔgɔw bɛ se k'a lajɛ cogoya min na nin tun ye an ka lajɛbagaw ka laɲiniw de ye ka kɛ an fɛ an k'a ɲini ORTM fɛ ka d'a kan minnu tɛ san sɔrɔ ni juru tɛ kɔsa in na n'i y'a ta k'a lajɛ kunun ni kunasini ɛɛ commune V commune IV mɔgɔw n'o ye sɛma ni suma kulu ye u ni u ka kobilɛsɔn ye g ɲɔgɔn dɔ kɛ ka sigi ka tila ka tɔn bila yalasa kobilɛsɔn ma se ka psi dɛmɛ psiw yɛrɛ ko ko olu ka baara fanba ye tokan ye olu tun bɛ kobilɛsɔn de kama olu yelasɔnon g ɲɔgɔn nka olu bɛ kan min fɔ olu ye tokan ye kobilɛsɔnon fanba ta u diyagoyalen de don ka kan ka na ni tɔn dɔ ye mais o tɔn in kɔnɔ foyi tɛ fɔ a kɔnɔ ni bamanankan tɛ commune V polisiw y'a kɛ o don ka kɔrɔ ka tɔn in sigi foyi tɛ fɔ a kɔnɔ ni bamanankan tɛ yalasa u ni population bɛ se ka gɛrɛ ɲɔgɔn na u ni population bɛ se ka ɲɔgɔn faamu cogo min na u ni population bɛ se ka ɲɔgɔn nɔgɔya cogoya min na an ka foli bɛ yɔrɔ kɔmimisɛn mɔgɔ ye sɛgɛnba ni suma sɛgɛnba suma mɔgɔ an ka foli bɛ yɔrɔ ye bi ha in da la an b'a ɲini kɔmikisɛsɛya bɛɛ fɛ mɔgɔ kɔnɔ bɛɛ k'i jija ka se ka nin kɛ cogoya na n'i y'a ta ale filɛ an ka asi sli tɛmɛna kɔsannin na u ye a fɔ a la ko asi la k'a layi caman kɛra la k'an ka kan ka segin bamanankan na an taara ko ka mun kɔnɔ alisa Ka d'a kan fasodenw y'a ɲini jamana kɔnɔdenw y'a ɲini an ka se ka segin ka na an ka bamanankan ma cogo min na a ma se ka kɛ fɔlɔ alisa jamana ɲɛmɔgɔw a ye fɛɛrɛ kɛ an ye o la a ka o dilan an ye a bɛ diya an ye kosɛbɛ u ye cours à domicile dɔ kɛ waati min dɔ la n'o ye covid-19 warala waati min na coronavirus a ko warala waati min na u ye cours à domicile kɛ u b'a kɛ télé la mɔgɔ b'a lajɛ o senfɛ masa caman y'a dɔn tiɲɛ na k'u denw tɛ fɛn dɔn ka d'a kan cours minnu bɛ di tubabukan de la telesow la cours minnu di tubabukan na teleso la ni masa y'a sigi a ɲɛ b'a den na kaye b'a bolo biki b'a bolo a bɛ ka tele lajɛ a bɛ ka kalan kɛ tele sira fɛ a yɛrɛ bɛna a ye k'a fɔ ne den yan tɛ foyi dɔn o tɛ dɔwɛrɛ ye a tɛ ka kɛ an ka kan na o de don n'a bɛ kɛ an ka kan na fa min yɛrɛ bɛ k'a suivi den fɛ fa b'a dɔn min don den min yɛrɛ bɛ k'a kalan den yɛrɛ b'a dɔn min don Dɔnku an ka laɲini de ye an ka se ka segin cogo min na an ka bamanankan ma an k'a lakodɔn an ka kan ye an ka baara kɛ an ka kan na n b'a ɲini lamɛnbagaw ni lajɛbagaw bɛɛ lajɛlen fɛ aw kana ɲinɛ video ninnu partage kɔ an ka video partage yalasa an bɛ se ka laɲini sabati cogo min na n'a sabatira an bɛɛ ka hɛrɛ b'a kɔnɔ an bɛɛ ka laɲini don an ka foli b'aw ye nin waati la lajɛbagaw a k'an bɛ sigi la